aa e k'i ka muru bɔ i fɔlɔ ɲɛ bɛ imamu ali badara ka muru de la muru fɔlɔ min ni o ye silamɛya bamuru ye aa badara ali ka da fila nana aa kafiriw jigitigɛla kafiriya jigitigɛla e kafiriw ta kɛra hali n'an tun y'a dɔn e kafiriw ta kɛra hali n'an tun y'a dɔn nin ye jihadu dunun kɔnkɔnlen ye nin ye jihadu don jɛlen ye nin y'o dugu jɛlen ye bilali bɛ kuma farafin kɛ bɛ kuma silamɛw ɲɛ a ko muhajirunaw ni ansaru a y'aw hakili to alakira muhamadu alayhi salatu wasalama ka kɔnseyiw la dɛ aw kana cɛkɔrɔba faga aw kana muso faga aw kana se muso kɔnɔma ma aw kana mɔgɔ faga k'a cɛjuguya k'a fan bɛɛ tigɛ tigɛ a y'aw hakili to a la denmisɛnnin kana faga aw kana bin maa kan aw kana damatɛmɛ kɛ dɛ hamuza ko sisan an ka taa ala ka protection kɔnɔ nin de ye silamɛw ye nin de ye silamɛya ye nin ye muhajirunaw ni ansaruw faralen ɲɔgɔn kan nin don alakira muhamadu alayhi salatulayi wasalama bɛ jama ɲɛfɛ ale ma to kɔ dɛ silamɛcɛ silamɛmuso nin ye badiri cɛw ye dɛ ma minnu sɔnna ala kira ye ma minnu sɔnna ala ye ma minnu sɔnna silamɛya ye n'u ye cɛncɛn kalaman sanfɛ u bɛ k'u kun da saya kan u bɛ k'u kun da kɛlɛ kan i y'a dɔn silamɛya a nanama sumalennin de ye e sɔrɔ i dayɔrɔ la ɛ ala i y'a dɔn silamɛya fulama ye e sɔrɔ e dayɔrɔ la dɛ nin donw tɛmɛna e ka seli farida duuru gansan e dɛsɛlen don o la e ka silamɛya kɛlen don fanaya ni jahiliya e ka silamɛya kɛlen don nafigiya ye ten cɛw de filɛ nɛnɛ kɔrɔ tile kɔrɔ aa kafiriw kumana ee kurɛsiw ee kurɛsi jama a ye cɛw ka marchandise protéger joona muhamad muhamadu bɔra muhamadu n'a ka mɔgɔw bɔra k'u bɛ taa u ka marchandise kunbɛn u mɔgɔ jolilen don aa mɔgɔ kɛmɛ saba ani sotigi damadamani sotigi kɛmɛ an bɛn'u kunbɛn n'o ye u ka ɲɔgɔmɛ ye joli bi wolonwula anw bɛna ɲɔgɔmɛ kɛmɛ ani bi wolonwula labɛn sisan k'u kunbɛn an bɛna in ko in kɛ fɛtiba ye sa san joli anw sigilen don ka kɛlɛ min kɔnɔ nin ye o de ye walayi muhamadu ko ni a bannen a tɔ tun ye konin kelen min ye tan a y'o di an ma alakira ko a ye nin kɔni nin de y'a bannen pewu Nin ye makan kafiriw na kan ye makan kafiri jamalenw makan kafiri yaadalenw kafiri minnu ye tɔɔrɔ ni ɲani bɛɛ da kira kan nin y'u na kan ye u dalenba don u yɛrɛ la se bɛɛ b'u ye nin don sotigiw ka ca muruw ka ca kɛlɛkɛminɛn kalite bɛɛ b'u bolo fanga b'u la u yɛrɛ ka ca u b'u disiw gosi u bɛɛ jigilen don a kan sa k'a fɔ an bɛ taa alakira ko ban bi kɔni hamisa ko bɛ ban bi kɔni muhamadu ko a la ilaha ilalaw fɔ a bɛ ban bi pewu aa kafiribaw bɛ sow sanfɛ e ka teliya joona i ka taa an ka marchandisew nɔfɛ i k'a fɔ abu sufiyan ni u ka fɛɛrɛ bɛɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ badiri kɛnɛ kan k'an bɔlen don an bɛ kunbɛli la an bɛ labɛnw na an bɛ ka taa kira kama N ye kuresi mɔgɔ tɔɲɔnna kafiriw ka marchandisew ye silamɛw bɔlen don marchandise minnu kama marchandise min sɔrɔla tɔɲɔn ani binkanni ani jagoya fanga kɔnɔ ani kafiriya yɛrɛ kɔnɔ nin y'o ye kira bɔkun ye nin ye a n'a ka jamaw ci bilalen don ko ka n'a fɔ abu sufiyan ye ko makan bɛɛ bɔlen don u ka marchandise kunko kama k'u b'u profite o yɛrɛ la ka ala kira ko ban pewu Kuresiw bɔra Kuresiw bɔra k'u bɛ taa Ala kira n'a ka cɛw kunbɛn Badiri kɛnɛ kan u ye n ci i ma ko n ka n'a f'i ye joona i n'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Badiri kɛnɛ kan Kuresi jama bɔlen